Igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwa m unu anyị abịakwa ọzọ ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ maka gịnị hypothesis ọ na-abụ e yuzuo ekwu okwu hypothesis a ụfọdụ ụmụaka Igbo atụba egwu maka na ọ na-ada gbowaị gbowaị hypothesis kedu ife bụ hypothesis that is the basic question gịnị bụ hypothesis ngwa ka anyị tụlee anya na etu esi wee dee ya na nke ndị oyibo

anyị ya-enwe biafra is a hypothesis maka na i lega anya fụ ka ndị na-agba mbọ maka ife biafra na ferike ojukwu atraigo omesịkwa uwazuruike bata omesịkwa nnamdi kanu bata and o nwere ndị dị iche iche na-agba mbọ maka ife biafra so nwee ike hypothesis gị abụrụ n'ife ịchọ ide that anyị ga-enwe biafra that is hypothesis na ị bịazịa n'ife ị na-ede i gosi anyị ka a ya-esi wee nwee ya bụ biafra maka na if your intelligent guess is that na a ya-enwe biafra mana ọ bụrọ sọsọ na-ekwuru ekwu due to na ife academic writing ị ya-abịazi kọwazie ife kpatara a ga-eji nwe biafra mana mara ama na hypothesis bụ nke drọpụrụ statement ị drọpụ wee chọzie ide ede wee chọọ idifendizia ị bịazịa e nwere two types null hypothesis and alternative hypothesis kedu ife nke a bụ gbado nke null nwa bụ na n'ikwu na a ya-enwe biafra fụsịa reason a ya-eji wee nwee ya bụ biafra na pepa gị dee nya na eziokwu na a ya-enwe ya bụ biafra mana mgbe ị debe ede dechechechesia i gosi anyị ife kpatalụnụ a ga-eji nwe biafra sọpọtụa that your hypothesis which is na a ya-enwe biafra hypothesis gị bụ na a ya-enwe biafra so i wee bịazịa n'ebe ị na-ede ede wee sọpọtụzịa ife niile i de nye gị sign enwerọ any sign gosi na a ya enwerọ biafra that is null hypothesis then alternative hypothesis bụ na i dekọsịa ife niile anwa

maka na variables dị available o nwerọ ife gosi na a ya-enwe this biafra maka na mgbe oge nke ojukwu mere ị fụgonị ọ dịka anyị enwego ya e wee nụọ na ọgụ nụsịa ọgụ enwerọ ya emesịkwa uwazuruike pụta emesị ife niile enwerọ ya nnamdi kanu pụta anyị ka nọkwa taa a na-achọ biafra and a lot of people ife m ji welu Biafran example bụ maka ka ọ wee nke dị anyị na ngada ka anyị wee ghọta ya ọfụma na null hypothesis bụ na intelligent guess gị n'ife ị na-ede drop before idebe wee bịazi idipendizie nye na na paper ahụ ị na-ede defending gị anwa i wee gwa onwe gị ọ dị gị ka ọ bụ eziokwu enwerọ any change enwerọ any sign kpata na ya nwere Biafra ya bụ null hypothesis then mana the same paper gị anwakwa i wee fụsịa wetasịa variables wetasịa ife ụfọdụ o doo gị anya na ọ dịrọ possible na a ya-enwe Biafra maka na ndị ilo karịrị akarị ndị sị na a ya-enwerọ ya erike ife kpata a ya-ejirọ nwee ya karịrị akarị that is alternative hypothesis ife a na etu m si akọwa ya nwere ike aghọtafie nya nwekwa ike ịghọta ya mana ife m ji chọọ iuse nke a bụ ka anyị mara ma o nwee ike ilu anya ụlọ aghọta ya ọfụma in this way a bịazịa ka e si wee dee n'oyibo nakwa ife ọ dere null hypothesis it expresses the idea of no difference in the observation yes hypothesis gị bụ na a ya-enwe Biafra i wee mee research niile i wee mechasịa chọpụta na o nwerọ ife ya anabụ inwe Biafra shows equality level between variables in observation yes because i lega anya ka ife kpata anụ ị bịa na united nations um, elements or standard ndị ọbụla inwe country fa na ọ dị ka ndị Biafra enwetago ya ọ bụ na ọ sọsọ 5 states or 7 states or 8 states ya na-achọ ime ya bifa na fa nwesịrị ya therefore na o nwerọ ife ya anabụ ka Biafra a na-ekwu ka a na-enweta ya In this, we are sure that our expectation will definitely happen. Yes, because of that, na due to na e nwego ee ife na-eme ka e wee nwee states according to united nations na e nwere ya na agitation of this Biafra therefore kedu ife jizini that is null hypothesis maka na ife ị na-eche na ife ị chọpụtara yitebelụ o nwerọ any change o nwerọ ife gosi na ọ dịrọ possible mana a bịazịa na alternative it expresses the idea of a conflict or difference in the observation ị sị na a ya-enwe Biafra mana na ebe ezikwanụ onye ya-enyezi gị kee ka ọ ya-esi wee pụta enwere senators enwere house of rep na Nigeria kedu ife fa na-ekwu maka ya ị fụrụzia na conflict adịgo maka na ndị na-elite na ma- maka naijiria nwee ike fa ya chọrọ ka ọ dị possible there is inequality between the variables in, uh, in observation yes ọ rọ fa ncha bụrụ ofu maka na this na a ya-enwe biafra is a common thing in nigerian constitution agitation you everybody is free to express himself or herself is is free but the point is that na inwetazi ya siri ike ọ dabara ihe a bụ alternative hypothesis in your writing in this we expect things to happen it is the hypothesis that a researcher wants to test so ọ nya bụ ife ị na-aga wee na-enyo wee maa ma ọ ya-adị possible ya bụ na m sị ka anyị kọwaa mana nkọwa anụnwa m na-akọwa enwekwara ndị prọfesọs bụ ndị Igbo na-akụzisi na yunivasitis dị n'ala Igbo ife a m na-akọwa fa nwesịrị afa a na-akpọ ya fa nwesịrị ka fa ya-esi kọwa ya ọfụma mana ka m si wee ghọta nke m ka m kọwago kịta na academic writing ị na-ede na-enwe ife a na-akpọ hypothesis hypothesis pụtalụ ife i chelu debe wee chọzie ide akwụkwọ ife ahụ ị chere debe bụ ka a na-akpọ intelligent guess ife ị guess and eji m example nke anụnwa wee maa ma ọ ya-elu ụlọ example my hypothesis bụ gịnị na a ya-enwe biafra mana e nwe two types of hypothesis ife i ya-edefend n'akwụkwọ gị nke bụ null and nke bụ alternative nke bụ null hypothesis bụ nke anwa i che- i chesi ọ daba mana nke bụ alternative na etu ahụ i si chesi ya na ọ dabara etu ahụ igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu ka ọ dịkwa maka na ndị be anyị sị na ka ọ dịba adịba ala ive anyị a na-aga n'iru na this our class elozokwana ịga na-esonye anyị kpọta ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ ka fa na-esonye anyị daalụnụ